nke onye chiri nya zere ọtụtụ ka na-ajụ ajụjụ a wee ruo taa ife mere ndị Igbo ji wee nwee ụvụrụ n'ihe niile n'ihe gbasakwara business ịzụ ahịa azụmahịa na ife ndị ụfọdụ ife mere ndị Igbo ji wee nwee ọgụgụ isi ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na na mathematics dị close to universe na ihe mbụ bidoro n'ụwa a eji wee na-eme ife niile wee na-abarazi ife niile bụ mathematics and ndị Igbo bụ ndị izizi e kere n'ụwa bụ ndị e bido wee kụziberu ka ihe niile si awọ tupu ndị ọcha wee banye wee ghasasị anyị and ọ bụ ihe anụnwa so merụ na eji wee na-egbusisi ndị ojii mana ihe niile a na-egbu ndị ojii ma still nwere ihe megide ndị ojii ka e megbuo ha maka na ndị ọcha amagbo na ọ bụ ndị ojii bụ ndị nwere ike isi wụ afrịka ndị agbụrụ ojii mana a na-agba mbọ na-agbagharị ka ha anyị ghara ịghọta onwe anyị ọ bụ nya merụ eji wee chọọ ka anyị ghara ịma asụsụ anyị na-eji na-asụ na-asụ asụsụ bịara abịa mezi ọ bụrụzi ihe bụ na-achị wuruzi asụsụ a ị fụzi onye sụziri obodo ya a kparịba ya na ọ marọ asụ English mana chefuru na from asụsụ igbo anyị ka e si wee create ife niile a na-eme n'ụwa and from asụsụ anyị ka e si wee depụta ihe niile ị fụ ụwa na-use today site na asụsụ ndị ojii bido na anyị nwa bụ ndị igbo ụfọdụ amarọ na onye jụrụ na kere ebe kere ebe ọnwa dị kere ụnọ ụnọ anyanwụ kere ụnọ ọnwa ha sị gị na ọ n'elu ife a ife ndị mma akụziri maka anyị ndị igbo anyị alapụ ife ndị anyị n'ife niile anyị nwere ụzọ onye chọrọ ịnachigha azụ ka ọ mụta ife gbasara anyị gbasara root anyị mana onye a gwara okwu nachigha agbụrụ ya o che na-agwọ ọgwụ mana ebe mana mgbe ị na-achịgharụ mgbe ị matara ebe i si ị mata ka ụwa si aga mara ka ụwa si wee na-akọntrol ị mara ka esi ife niile na-aga n'ụwa si wee na-aga mana ife ndị ọcha ha na-agba mgba ka ha nwee ike wee kipụ eze ha n'ala anyị mana otu a na-akụzi unu ka unu nwee ike wee ghọta onwe unu maka mgbe unu ghọtara onwe unu mmụọ ga-ebido gbaziere unu ife ndị ahụ niile unu amalụ unu enwee ike bido ghọtara ya mana ụfọdụ pụtara na-agba mgba onye kwa oke ji wee onye ọbụla na nkụzi m onye ọbụla bịa gba m mgba ma okwu okwu ọjọọ o bido mbọsị ahụ taba afụfụ ka o nwee ike baa ya arụ maka ị nwere ike na-afụ m i chee na ị ma m ị malụ m mgbe ị ghọtara onwe gị mara ebe i si ị na-asụ asụsụ be anyị rụpụrụ ahụ ikwudosi ike na-enwe obi aṅụrị mana ya bụrụ ife na-eme gị isi igbo ị ma na ife gị na-efu maka isi ndị ọcha sara unu mee gị na ị marọ onwe gị ọtụtụ ime unu amarọ ka agrikọlchọ si wee bido fama anyị na-afụ ọrụ anyị na ife niile a na-eme ọtụtụ ife ndị Igbo mụta mmenụ bikọs na ọ na-agwara anyị ka o si menụ ife chekwa ha mee agụụ ada agụ ndị Igbo ọ sị ụwa na-atagwụla afọ onye Igbo tinyere uchu ka ọ ghọta onwe ya agụụ ama ngụ ya bikos na okike anyị fụrụ na anyị nso nọ ndị ojii nso ndị igbo nso onye mere efu eji wee kreti biafra wee na-egbusisi ndị igbo unu na-esebreti na onye a na-azọta oke unu unu ama na ego ka ọ na-arụ wee na-egbusisi unu unu eche na mgbe mmadụ ji agwọ ọgwụ ọ bụ na ọ bụ ọgwụ ego ndị mmadụ nwere ike inwe obi sị ka e gbuo nna ya ka e gbuo nne ya ka e gbuo ụmụnne ma ya bụ na ọ bịa live everyday a na-akọ nke a echi niile akụkọ nke a echi niile akọ nke a unu eyuzube akọ n'uche unu unu anọ na ana izu na-egbusasị onwe unu unu eche na biafra maka ọdịmma unu asị na akakpara m agwa unu taa na ife eji wee wepụta biafra ka e wee gbusisie ndị ojii ka e reduso population ndị igbo mana unu amatabeghị ya ejiri unu na-amụ nka kalkụletọ maka na amana igbo only only igbos ihe ya esi egwu nwa afrịka mana onye ọbụla na-azụrụ ego wee na-achọzi nke ha na ife niile ọ bụ ife mere na ọ bụrụ na onye igbo nọ ebe a akata onye igbo ga aya aka wee taa ahụhụ maka na okike anyị nwa ka e nyere e nyere ihe niile ahụ o nwere ihe a tụnyere Igbo na Israel anyị bụ ndị izizi mana onye ka e ji wee na-agba anyị ma na-egbusisi ụmụnne anyị onye baa n'ọchịchị ọ ṅụọ iyi na ọ ga-egbu ụmụnne ya ndị gọvanọ niile nọ na East ṅụọ iyi na o nweghị onye ọbụla nna na o nwerọ nwa ọbụla a na-egbu na o nwerọ ife ọbụla a ga-eme ka a kwụsị ọnwa anwụ a na-egbu otu esi egbusisi ndị Igbo o mezie ụmụ okorobịa anyị na ndị dibịa ife a na-apụta n'iru akwụkwọ ya na-afụ ya sị na a na-egbu mmadụ na ndị a na-eme ife ọjọọ onweghị gọọmenti adịghị ekwu maka because a chọ ka ndị Igbo niile naa n'iyi ka anyị ghara ịghọta onwe anyị ma m bịa na-akụziri unu ka unu nyere onwe unu aka unu ghọta onwe unu ụfọdụ a na-akọgheri akọgheri onye ọbụla kwuru okwu n'ife ọbụla nke m na-akụzi bido na ebe ndụ gị arada de ị gaa afụ ọganiru ife ike ife ike ka ị ya na-afụ ụtụtụ ehihie abalị ndeeri ogologo ndụ gị niile ọ ife lesị ma ọ ga-akụziri gị ọ bụrụ na nkụzi m na-akụzi adịrọ gị mma jebere onwe gị ọ bụrọ iwu na ị ga-ege ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọ dịrọ mma i jebere onwe gị mana ị nọrọ ebe a na-eche ka ife mee ị ga-anọ ị ga-anwụ ị ga-anọ ndụ na-afụ onwe gị anya ebe ị chọghị inyere onwe gị aka onwe onye nna na ego ife m sị ka unu ghọta onwe unu ọ maka unu aghọta onwe unu bụ m na-akọ unu ama aghọta ife na-eme na ala Igbo abụrọ maka ọdịnamma gị Biafra a na-azọ bụ maka ọdịnamma gị mgbe ị ghọtara onwe gị anyị ga-ezukọ ọnụ nwere onwe anyị na ọ bụrọ ife a na-eme na na ndị a nọ ebe a na-achụrụ aka ha unu a na-ecelebrate as hero uche gị dị ya adị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ ife m na-agwa gị ka ị ghọta onwe gị mana m na-akọ na ị gaghị aghọta maka na e riri gị eri ị nọkatabe jụọ ka ihe mere ji wee na-egbu ndị ndị Igbo every time ị nọkatabe pasịkwa ka ị chọgoro ka esi achị ndị mmadụ ife na-eme dịnụ mmesị mba na onye niile eme ndị ndị na-agwa unu eziokwu ata ọ bụ maka ọdịnamma gị tinye nkụzi m n'ọrụ share ya ọ bụ maka ka o wee nyere gị aka sonyere m gaa na YouTube m meche high star subscribe sonyere m ị ga-afụ ife ndị m na-akụzi o nwee ike duru gị izi ka o wee dịrị gị na mma